Ar an líne liom anois tá John Prendergast. An bhfuil tú ansin, a John? Tá mé anso. Conas tá Ana sé? mhaith. Tá tá tú ag caint liom ó Baile an Fheirtéaraigh, an bhfuil? Tá ag eh, Gaeltacht Chiarraí eh, Ana mhaith. tá gar- gaoithe tá sé go haoibhinn. Ana bhá, conas atá cúrsaí thíos? Bhfuil sibh, tá sé ciún go leor, tá mé ag ceapadh. Níl sé chomh brúidiúil agus a bhíonn sé de ghnáth ach like gan an turasóireacht agus fiú tá Fungie imithe mar mar bharr ar an donas. Yeah tuigim. But inis dom faoin faoin bhfuil fhios agat an togra sin atá idir lámha agat, bhí suim agam faoi na ranganna aclaíochta. Go hiontach. Bhuel, tá an t-ádh linn anseo. Tá mise ag obair le Tobar Dhuibhne agus pleanáil teanga ar bun againn agus mar sin tá muid ag iarraidh go mbeadh an príomhrud an phleanáil teanga. Sin é, sin é, saghas. Bímid ag iarraidh an plean a chur i gcrích agus an oiread duine agus gur féidir leo a bheith ag caint as Gaelainn go mbeadh an uimhir breá ard agus. Iontach, iontach, yeah. Chuige sin, bímid i gcónaí ag féachaint timpeall agus a rá cad iad na himeachtaí nó na tograí go mbeadh spéis ag daoine ann agus tá an t-ádh dearg linn anseo, tá Beo Fitness díreach oscailte roimis na Nollag ag Aonghus Ó Conchúir agus bhí sé, bhí an t-ádh leis go raibh sé ar oscailt agus oscailte roimis gur tháinig aon, sara tháinig aon srianta air ach an. Gym Gaelach anso i mBaile, bhuel, i gCorca Dhuibhne, i nGallarus agus ag déanamh freastal ar sheirbhísí aclaíochta do dhaoine agus do ghrúpaí mar sin. Iontach, iontach, yeah. Thánamar le chéile agus comhthogra is ea é idir Thobar Dhuibhne agus Beo Fitness chun grúpa a chur le chéile agus a thabhairt le chéile, ag déanamh píosaí, píosaí beaga aclaíochta san athbhliain agus sa bhliain nua os ar gcomhair mar sin. Sea, now beidh, beidh sé, ar Zoom a bheidh, mbeidh sé? Or nó córas mar sin? Cinnte, sure beimid, beidh éinne le Beo beidh sé saghas déanamh, beimid ar fad eh fé, fé, fé threoir aige fé Zoom agus eh, trí Zoom agus trí, trí WhatsApp mar sin, seans go mbeidh eh, teacht le chéile seachtainiúil nó comhairle nó treoir le fáilt ó aoíanna agus sinn ag comhlíonadh ár spriocanna pearsanta faoi mar bhaill an ghrúpa. Mar Now, sin. an féidir le na Dubs glacadh páirt nó sure gcaithfidh tú bheith as Ciarraí chun páirt a ghlacadh nó bhfuil. Oh, n'fheadar. Méid áirithe, líon an-bheag dos na Dubs, is dócha. Níor mhaith linn go mbeadh an iomarca ag cur isteach air. I know. Tuigim. Nó sin é ceann de na rudaí maidir le Zoom agus an t-idirlíon agus an teicneolaíocht anois, is féidir le daoine ó gach áit, ar fud an domhain i ndáiríre, páirt a ghlacadh sna rudaí seo agus tá sé iontach, yeah. Cinnte bheadh fáilte roimis aon éinne, ní chuirmid éinne ó dhoras mar a deirimid ach grúpa grúpa grúpaí deasa beaga a bheith ann chomh maith. Tuigim agus tá sé gach rud trí Gaeilge, trí mheán na Gaeilge? Gaelainn Chorca Dhuibhne amháin, yeah. Oh yeah, sin an, bhuel sin an, sin an fhíor-Ghaeltacht, nach ea? Sin a d-, d-, Sin é, sin é, yeah. Bhuel caithfidh mé, caithfidh mé a rá leat, John, bhí mise thíos anuraidh ar feadh deireadh seachtaine fada, bhí fuinneog beag agus bhí, chuir sé ionadh orm an méid Gaeilge, chuala mé Gaeilge ar fud na háite, ar an mBuailtín agus Dún Chaoin, yeah, bhí Gaeilge ann. Now,

Bhuel, tá go leor saghas postanna mar sin timpeall. Tá beirt againn ag obair go lánaimseartha leis an bpleanáil teanga, mé féin agus Cristín sa cheantar agus tá comhlachtaí difriúla ann agus oifigí Gaelainne acu. Yeah, tá fhios agam, tá aithne agam ar Oidhreacht Chorca Dhuibhne. Bhí na ranganna, bhuel bhíodh ranganna ar cur ar fáil acu siúd sa scoil náisiúnta fadó, níl fhios agam anois. But tá an ionad, nach bhfuil an ionad nua ann anois, bhuel nua, tá ionad mór ann i Baile an Fheirtéaraigh anois, nach bhfuil? Tá, tá, gan dabht, yeah, Áras Bhréanainn, an Músaem, díreach os comhair na scoile, tá sé ann agus is ansan a bhíonn, saghas, a bhímid istigh ann ag obair. Ó, go breá, go breá. mé féin agus Cristín le Tobar Dhuibhne, mar sin, agus tá an Oidhreacht ann. chomh maith. Mar sin, tá sé, tá sé, tá sé go diail, tá sé breá lárnach dúinn ar fad. Tá, agus i ngnáthbhliain beidh tú ag breathnú amach an, amach an fhuinneog ar na, na stráinséirí, na turasóirí ag dul thart, but i mbliana níl mórán ar siúl ar na bóithrí, buíochas le Dia, b'fhéidir go bhfuil sé níos ciúine, ar bhealach. Tá na bóithrí, bóithrí saghas ciúin maith go leor ach eh. Ara, le cúnamh Dé, nara fada go mbeidh siad níos spridiúla arís. Bhuel, ar bhealach bhí siad éirithe thar fóir. Cúpla, bhí mé ann cúpla bliain ó shin agus bhí an, bhí an bóthar sin Cheann Sléibhe, bhí sé plódaithe le, le gluaisteáin agus busanna agus b'fhéidir gur, chuaigh siad thar fóir ar bhealach but, you know. Sin é agus yeah, bíodh, bíodh sé le rá agat gach aon bhliain téann duine éigin, téann, amadán éigin síos Cé Dhún Chaoin chomh maith agus bíonn sé Chonaic mé an griangraf sin, bhí fear, bhí sé greamaithe thíos gan, ní raibh sé in ann cúlú siar. So, éist, conas is féidir duine teacht ar an rud seo? Just, tá suíomh idirlín, tá, an bhfuil sibh ar Facebook nó na meáin chumarsáide go léir? Gan dabht, yeah, tá Beo Fitness ar Instagram agus ar Facebook, níl le déanamh ach cuardach a dhéanamh air. Agus tá Tobar Dhuibhne chomh maith ar na meáin ar fad, Instagram, Facebook, Twitter, agus tá póstaerí ann agus is féidir imeacht i dteagmháil linn aon uair. Go breá. Táimid ag iarraidh tús a chur leis sara i bhfad, mar sin. Iontach, iontach. Ach tá na sonraí ar fad ar an bpóstaer chomh maith agus Tá, is féidir, níl le déanamh ach cuardach a dhéanamh ar Beo-fitness nó Tobar Dhuibhne ar. Yeah, mar tá mé ag ceapadh go mbeidh éileamh mar tá a lán daoine, tá siad ag obair ón mbaile agus tá siad ag suí, suíochán os comhair scáileáin éigin an lá go léir so tá gá le píosa aclaíochta cinnte, yeah. Ah, gan dabht, gan dabht. Bíodh sé le rá againn go rabhamar sláintiúil i mbliana agus na spriocanna pearsanta bainte amach ag gach éinne. Ach deis deas is ea é, gan dabht, agus táimid an-bhuíoch as an gcomhoibriú iontach le Éanna agus le Beo Fitness. Iontach ar fad, agus Gaeilge bhreá. Ciarraí freisin. Gaelainn, Gaelainn! mar a deireann sibhse. Gaelainn, cad eile a bheadh acu? Iontach ar fad. OK, John, bhuel listen, go raibh míle maith agat as an chomhrá sin agus cuirfidh mé amach do sonraí arís ag deireadh an chláir. Á, míle buíochas Antaine, is mór agam é sin. Go raibh maith agat. Right, slán anois, slán, go raibh maith agat féin. Slán.